entretien diaspora action aw bisimila aw ka jamukan kan n'o ye entretien diaspora action ye entretien diaspora action ye jamukan ye min bɛ aw kunnafoniya jamana kunkankow kan ni an ka jamana mɔgɔbaw ye la entretien diaspora action ka kɛnɛ kan bi an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la ale tɛ mɔgɔ dogolen an ka jamana kɔnɔ mais comme mɔgɔ ka ɲi yɛrɛ da an bɛ kuma d'a yɛrɛ ma a k'a yɛrɛ présenté an ni sɔgɔma ne fa i b'i yɛrɛ an ma n denmuso i ni ɲankuma wa ne tɔgɔ burema ɲanbele mais bɛɛ bɛ n wele nabi nabi ɲanbele n sigiyɔrɔ ye ameriki ye ah, n bɛ ameriki sisan a bɛ taa san mugan ni wolonwula san mugan ni kɔnɔntɔ la eh, n nali bɛɛ fana ka na bɔ mali la o de ye an siya bi
i n'a fɔ yɛrɛ bɔra k'a mɛn cogo min na brima monsieur brima ɲanbele euh, président de la m5 diaspora donc euh, an b'a ɲininka a k'a ka mouvement présenté an na u ka vision ye jumɛn an'u ka mission yɛrɛ ye jumɛn ye mali ko in kan awa i ka nin ɲininkali diyara n ye bamananw b'o fɔ ko ni ɲininkali ma kɛ ko jaabi tɛ di eh, mais an bɛ foli kɛ i lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ani aw yɛrɛ an'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ m5 diaspora nin sani ka se diaspora ma i b'a daminɛ m5 la fɔlɔ donc m5 kɛlɛ min kɛra o kun ye mali kɔnɔ eh, jamanadenw nana ka n'a ye k'a fɔ fanga min tun b'an kunna k'a fɔ fanga a sen bɛ yɔrɔ la n'an m'an yɛrɛ kɔlɔsi jamana yɛrɛ bɛ taa ka bɔ an bolo donc o la maliyɛn cɛ an'a muso denmisɛn ni maakɔrɔ politikikɛlaw ni politikikɛbaliw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ tiɲɛ la selen bɛ yɔrɔ min na sa fanga min bɛ fɔ fanga in ka wuli mais fanga in n'a wulila mun de kan ka kɛ donc o fana tun ye ko ye min tun kan ka ɲɛɲini donc an tun bɛ anw kun depuis ameriki mɔgɔ mɔgɔw ye bɔli fɛn fɛn kɛ mali kɔnɔ anw y'a bɛɛ kɛ eh, n'a hakili b'a la 2018 ibk taara ameriki new york spécialement new york maliyɛn dɔw bɔra yen f'u ye bangan ci a la bon o waati o bɛɛ y'a sɔrɔ anw ma sɔn a ye sabu an tun b'a dɔn k'a fɔ a ye fanga jagoyantaraki o waati la mm. donc o hukumu na eh, maa caman nana ka na fara an kan k'a dɔn k'a fɔ faama in nin tɛ se donc o de hukumu na an ye m5 fana créé jamanaw la i n'a fɔ ameriki faransi jamana caman na an y'a créé créé an tun bɛ baara kɛ ni eh, M5 min bɛ Bamakɔ mais o la u tun bɛ représentant ne u ye ne ameriki mɔgɔw ye ne ta ka ne k'u ka représentant ye M5 comité stratégique kɔnɔ donc n nana n denw ka mariage tun bɛ yen n nalen bon an maliyɛn jamana tan ani kelen ou bien tan ni fila an ala y'a kɛ an bɛɛ nana ɲɔgɔn kunbɛn yan a bɛnna événement waati dɔ ma donc an ye ɲɔgɔn ye maintenant an sigira k'an miiri k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la M5 kɛlɛ min kɛra kɛlɛ anw y'a kɛ ka fo ka se a dan na fo ka taa se fanga fanga karili ma mais fanga binnen maa minnu tun bɛ yen n'o yɛrɛ tun bɛ fanga dɛmɛ ni olu ye mais u bɛ maliyɛn de la diaspora représenter n'o ye CSDM ni haut conseil ye ɛɛ plasiw nalen plasiw de dira u ma or que a fɔra k'olu tɛ politiki organisation ye mhm. olu ma kɛlɛ kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la mais anw minnu ye kɛlɛ kɛ anw bilala kɛrɛfɛ mhm. olu ye politiki plasiw ta donc anw minnu ye kɛlɛ kɛ an y'an sigi k'an miiri mais anw ye nin kɛlɛ bɛɛ kɛ eh, kun min na anw ye kɛlɛ kɛ anw de b'o dɔn mhm. i mana taa maa ta ka taa bila fɛn kunna a tɛ fɛn min si dɔn a b'a a b'a kɔnɔ kuma de fɔ mais mun y'a mun depuis mun y'a daminɛ i n'a fɔ aw filɛ nin ye sisan aw ka télévision so a y'a sigi a sigi kun ye kun min a ka baara kan ka kɛ cogo min aw de b'o dɔn mais n'i ye ne ta dɔrɔn ko ka taa ne bila a ko ne k'a ka directeur ye yɔrɔ kɔni a bɛ bin donc o hukumu na an nalen an y'an sigi k'an miiri k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka kan sisan anw minnu ye nin kɛlɛ kɛ an k'an fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye kulu min ni anw fana ka bɛ se ka don jamana in taabolo marabolo ani jamana kumaw bɛ kɛ cogo min na jamana vision minnu yɛrɛ b'an na mali kan ka yɛlɛma min kan an b'a fɛ yɛlɛma ka don mali kɔnɔ pour que an k'o sɔrɔ fo an k'an kɛ kulu ye parce que n'an ma kɛ kulu ye waati o waati n'a fɔra k'a fɔ maa minnu sigilen don kɔ kan maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan ko olu ka maa bɔ anw tɛ ɲininka parce que an tɛ kulu ye mhm. o de y'a to an y'an kɛ kulu ye donc ka kulu tɔgɔ kɛ ko M5 diaspora mais M5 M5 yɛrɛ kɔrɔ parce que M5 c'est le mouvement c'est le c'est le mouvement du 5 juin de euh, du rassemblement des forces patriotiques ça c'est le M5 le M5 c'est le mouvement du 5 juin voilà donc o de o de o de continuera puisque organisation kun fara faralen bɛ ɲɔgɔn kan y avait le FSD y avait la CMAS y avait EMK olu mɔgɔ saba olu groupe saba de farala ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka bɔliba damadama kɛ mois de mars ni avril la donc avril ta ani mois de mai ta bonyalen jama wɛrɛw girin bon jama wɛrɛw nana fara u kan jama nalen fara u kan sisan mois de mai bɔli la donc u ye euh, mouvement u ye bɔli wɛrɛ prévu k'o kɛ ko le 5 juin bon o 5 juin in u y'o de tɔgɔ ta sisan k'o da jamakulu la parce que dɔ in o tun ye troïka ye jamakulu saba in donc maintenant jama wɛrɛ mun nana ka na fara u kan n'a kun tora troïka la olu kun tɛ olu kun tɛ fara groupe kan bon groupe fɛn jumɛn bɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sa donc eh, fɛngɛ mun kun porozelen don u y'o tɔgɔ kɛ sisan ko m5 mɔgɔw sigira ka kuma donc maa sɔrɔla k'a bɔ ni nin hakili ye eh, dun kan ne hakili b'a la dun k'a fɔ a tun bɛ service de communication na CMAS la imam Dicko ka fɛngɛ la je crois que ale u ka réunion na tɔgɔ jumɛnw kan ka ɲini donc bɛɛ y'i hami di je crois que ala y'ale ale harijigɛ kɛ kuma in ye ka na tɔgɔ in di mɔgɔ bɛɛ sɔnna tɔgɔ in ma donc tɔgɔ taga cogo filɛ nin ye mais M5 diaspora o y'anw o y'anw ka création de ye voilà aw maliyɛn den minnu sigilen don kɔ kan Aw minnu donc aw de sigilen don tɔgɔ kɔ ye aw de ta tɔgɔ ye M5 M5 diaspora diaspora an bɛ bɔ M5 kɔnɔ mais anw ye M5 diaspora parce que anw nana ka na ye Bamakɔ yan M5 bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que politique tɔnw b'u la u kɔni faralen bɛ ɲɔgɔn kan mais u t'a fɛ ka kɛ entité ye i n'a fɔ ka kɛ kulu groupe kelen ye sabu politique tɔn caman b'a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ni politique tɔn caman bɛ fɛn kɔnɔ bɛɛ n'i ka hami don bɛɛ n'i ka taabolo don bon dɔw fana b'a kɔnɔ olu tɛ politique tɔn ye olu dɔw b'a kɔnɔ olu ye société civile mɔgɔw ye bon dɔw bɛ yen fana n'i ko i b'a kɛ politiki tɔn olu fana olu t'u yɛrɛ ye a kɔnɔ donc o de kosɔn u tora mouvement la mais anw minnu bɔra kɔ kan anw nana ka na ye k'a fɔ an k'an fara ɲɔgɔn ka kɛ groupe groupe ye pour que an ka an ka miiriya ani an b'a fɛ mali ka taa bolo min kan o bɛ se ka o bɛ se ka fara mali kɔnɔ mɔgɔw ta kan cogo min na pour que ka taa ɲɛfɛ quoi donc objectif ye dɔrɔn de pour que mali ka se ka taa ɲɛ mali ka taa ɲɛ mali sécurité ka mali bɛɛ ka sécurité mali kɔnɔ mhm. corruption ka nɔgɔya mhm. eh, justice ka kɛ tout le monde est égaux devant la justice eh, an ka élection

donc idéologie fɛn fɛn bɛ M5 kɔnɔ anw o b'anw bolo k'o kɛlɛ kɛ quoi voilà ani maliden minnu fana sigilen bɛ mali kɔ kan mun de kɛlen bɛ k'u jɛ mun de mun de ma ta ba la mun de y'u ka problème baw ye an bɛ se k'olu dɛmɛ mun ni mun na parce que anw sigilen bɛ yen an maliyɛn dɔw bɛ yen olu sigilen bɛ yen u denw bɛ wolo u kunfɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ wolo jamana min na o jamana wolosɛbɛn sɔrɔli ka nɔgɔ ka tɛmɛ n'u taara k'u bɛ taa mali mali wolosɛbɛn k'u denw ye donc olu olu kɛlɛ olu b'a la an balima caman sigilen filɛ lac tchad la caman bɛ yen bi c'est-à-dire que hali b'a fɛ ka papier mali papier ɲini mais u tɛ se k'a sɔrɔ an y'o information caman sɔrɔ k'a fɔ y'a des millions de maliens milliers de maliens qui sont sur le lac tchad minnu bɛ cameroun ni tchadi ani nigeria furancɛ la a caman bɛ yen u ye denw wolo yen dɔw yɛrɛ kɔrɔla mais hali sini sɔgɔma maliens don mais mali papier si t'u bolo u bɛ se k'u yɛrɛ identifier min ye ça c'est des ça c'est des situations il faut il faut k'o ka fɛngɛ o de kosɔn assise la an y'a demander k'a fɔ qu'on fait l'état général de l'immigration malienne o la an b'a dɔn maliyɛn n'i ye état général de l'immigration kɛ i bɛ maliyɛnw i b'u identifier u sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na mɔgɔ joli de bɛ yen a concentration ye joli ye problème jumɛn b'u da la olu bɛ se ka nɔgɔya cogo jumɛn na donc o bɛɛ bɛ bɔ o kɔnɔ quoi parce que hali n'i y'a jateminɛ bi bon hali ka gouvernement fana dɛmɛ mali maliyɛn maliyɛnw minnu bɛ kɔ kan o nombre dɔ la parce que dɔw b'a fɔ miliyɔn naani dɔw b'a fɔ duuru dɔw b'a fɔ wɔɔrɔ dɔw b'a fɔ wolonfila maa si tɛ se ka kelen f'a la mais n'i ye états généraux kɛ ka maliyɛn ka u permettre ka bɛɛ recenser i b'a dɔn au moins n'i sera ka 80 pourcent recenser donc i bɛ idée sɔrɔ donc ni programme minnu bɛ kɛ o statistique ninnu i b'olu de ta ka fɛngɛ kɛ bon et puis à côté de ça aussi le malien de l'extérieur lobbying sur le plan international le malien de l'extérieur peut être une force de lobbying maintenant o lobbying la sa n'i ye nin kɛ i bɛ taa sɔrɔ u sigilen bɛ yɔrɔ mun na ni fanga b'u la o yɔrɔw la i bɛ se k'o yɔrɔw identifier donc n'i y'o yɔrɔw identifier maintenant i b'u u fana fara ɲɔgɔn kan sa olu bɛ se k'i dɛmɛ cogo jumɛn na pour que ka kɛ force force politique ye o yɔrɔ la ka lobbying kɛ pour que jamana bɛ se ka na ou bien ka jamana bɛ se ka kuma cogo min na parce que n'i y'a ye ko bi ko bɛɛ bɛ siran israel ɲɛ c'est pas parce que israel jama ka ca o israel mun bɛ bɛn mɔgɔ miliyɔn kɔnɔntɔn mais israɛl mun bɛ diɲɛ kɔ kan olu bɛ olu de olu bɛ jamana minnu kɔnɔ a kɛra rusi ye o a kɛra chine ye o a kɛra allemagne ye o a kɛra faransi ye o a kɛra ameriki ye o ni ni ameriki hali ameriki n'i ko ko i b'a fɛ ka ko dɔ kɛ israɛl la n b'a fɔ i yɛrɛ bɛ ko sɔrɔ donc mais o bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que u ka mɔgɔ minnu sigilen bɛ u b'u ka jamana fɛ maliyɛn fana b'a ka jamana fɛ mais seulement gouvernement ma deli ka opportunité d'an ma ka identifier ou bien k'an permettre an bɛ se ka an ka contribution kɛ lobbying yɔrɔ la yɔrɔ min na ok faamuyali sɔrɔla o kuma la ani i ye difficulté minnu fana sɔrɔ
bon mouvement in na an ye difficulté dɔw sɔrɔ a la mais olu difficulté ye diyagoya difficulté ye ça c'est les difficultés des, des personnes par exemple n'aw ko a bɛ mouvement kɛ i bɛ taa sɔrɔ hali aw yɛrɛ bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu kosɔn o dɔw t'a faamu a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ k'a bɛ ka kɛ aw yɛrɛ de kosɔn bon o difficulté dɔw an y'o sɔrɔ parce que hali anw yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔw bɛ amerique ani faransi ani europe o caman bɛ a b'o kɛr'o kɔnɔ k'a fɔ an bɛ ka nin kɛ de dɔrɔn tɔgɔ ɲini kama ou bien an bɛ ka kɛ parce que an yɛrɛ bɛ place de nɔfɛ olu ma anw ɲɛ bɛ vision min na n'o ye voilà objectif min na n'o ye ka jamana dɛmɛ ani maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se ka sen don mali kuma la cogo min na u bɛ se ka don mali baara kɔnɔ cogo min na u bɛ se k'u eh, eh, chance sɔrɔ cogo jumɛn na ka na eh, mali jɔ ka u sen don mali jɔli la olu m'o idew ye bon i kan ko i dun kan k'o ye parce que i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye maliyɛn de l'extérieur ta magnifique qualité bɛɛ b'an bolo on a toutes les toutes les intelligences k'an dɛmɛ ka jamana in jɔ donc an b'o bɛɛ ye k'o to yen ko parce que ko mɔgɔ dɔw a bɛ dɔ kɔnɔ parce que ale ou bien dɔw yɛrɛ ta kɛra parce que a ma olu olu kun tɛ yan parce que olu tɔgɔ t'a la donc f'a ka yɛlɛma ka a fɛngɛ o tɛmɛnen fana organisation b'a dɔn organi malien organisation dɔw bɛ yen kɔrɔlen n'o ye haut conseil ni CDM ye an ka anw fana a fɔra min kɛ k'a fɔ an bɛna k'an dama kulu ye o mɔgɔ dɔw m'a faamu o dɔw commencera k'an kɛlɛ fana mais an b'u kɛlɛ parce que an b'a dɔn anw ka objectif ye min ye anw tun an ma na olu contre la an b'a na anw nana de pour que an bɛɛ bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka maliyɛn de l'extérieur ani mali yɛrɛ an ka jamana bɔ nɔgɔ la quoi donc o y'an nakun ye donc hali ni mɔgɔ y'i kɛlɛ e yɛrɛ dun b'a dɔn i ma na a tigi kama i t'a kɛlɛ parce que n'e y'a kɛlɛ donc a n'e bɛɛ bɛ kɛ hakili kelen o tɛmɛnen fana papier ko dɔw y'u sen don papier ko in yɛrɛ la hali ministère la parce que u tun t'a fɛ papier yɛrɛ récépissé ka d'an ma mais ala y'an dɛmɛ

an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana in de la donc fɛn fɛn bɛ se ka jamana in bɔ le gouvernement a vu clair et donc ils nous ont vraiment aidé dans ce sens là donc an b'o foli fana d'u ma difficulté kɛrɛfɛ dɛmɛ minnu kɛra i la pour que ka difficulté wuli ka b'i kan a ka kan i k'o foli k'olu la mais an b'aw fana fo parce que aw bɛ kɛ sababu ye fana maa minnu tun m'a faamuya olu k'a faamuya donc a tun bɛ minnu kɔnɔ ko a kɛkun ye dɔrɔn yɛrɛ yiraw ye ou bien a kɛkun ye ɲanbele ou bien tarawele ou bien ko de o b'a dɔn k'a fɔ ayi hali jabi b'a la sisoko b'a la kɔnɛ b'a la voilà siyawoloma ko tɛ siya ko tɛ diinɛ ko tɛ région ko tɛ nin ye mali ko de voilà okay. an ka ɲininkali laban ye mun ye o de ye k'i ɲininka i hakilina ye jumɛn ye cedeao mɔgɔw ye sanction bin mali kan i hakilina ye jumɛn i bɛ se ka jumɛn fɔ maliyɛndenw ɲɛna ani maliyɛnden minnu sigilen don kɔkan u bɛ se ka min faamuya ee eh, alhamdulilayi je crois que anw maliyɛn m5 diaspora eh, tɛnɛn tɛmɛlen n'o tun ye le 10 ye eh, ala y'anw anw kunnaja parce que anw tun y'an ka conférence de presse kɛ ka bɛn le 10 ma cedeao nana ka sanction ta le 9 donc anw kɛra groupe fɔlɔ ye mɔgɔ min y'a condamné an y'a condamné ka tila kun min kosɔn a kɛra fana parce que an y'a lajɛ n'an y'u ka papiyew ta k'a lajɛ u ka eh, sigibolo u ka u y'u ka fɛnw kɛ euh, comment on appelle les points comment on appelle ça u ye cause minnu fɔ quoi kun u ye kun minnu fɔ o kun kunw na kun fɔlɔ filanan sabanan naaninan duurunan wɔɔrɔnan wolonfila n'i taara se kun tan ni kelennan ma kun tan ni kelennan o n'i y'o lajɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ fɛn bɛɛ b'o o de kun tan ni kelennan in na u nana ka n'a fɔ ko wayi ko eh, mali gouvernement mhm. kɛlen tɛ ka sɔn ko ka tiɲɛ f'u ɲɛna ko mali gouvernement ko u bɛ ka négocier russie fɛ ko or que ko u kɛlen bɛ ka uh, société privée dɔ ta ko ka na ko o société privée bɛna kɛlen ka na mali déstabiliser ko ka tila ka sous région déstabiliser ko donc ko o kosɔn ko tant que mali ma o bila donc an bɛɛ y'a faamuya o yɔrɔ la olu ka mun bɛ mali ka sécurité ko la mali bɛ se ka diya olu ye ka tɛmɛ mali yɛrɛ kan mali gouvernement k'u ma ko an bɛ ka an bɛ ka accord b'an ni russie de cɛ russie jamana cɛ olu ko ko mali gouvernement ma tiɲɛ f'u ye o tuma olu ye jɔn ye ko mali gouvernement bɛ taa nkalon tigɛ o ye donc an y'a dɔn o yɔrɔ la k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ nin ko kɔkɔrɔ mun ni CEDEAO yɛrɛ tɛ kelen mais an bɛ foli ni karama lase maliyɛnw ma parce que jama maliden maliden bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ nin ye janfa de siritɔ ye tugun k'an ka jamana curu donc maliyɛnw bɛɛ y'i bolo di ɲɔgɔn ma donc an y'o de fɔ an ka conférence la k'a fɔ an ka da an yɛrɛ la an ka da ɲɔgɔn na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de bɛ se ka nin ko in ban donc o kɔfɛ fana an bɛ foli fana lase africainw ma parce que hali CEDEAO jamana kɔnɔdenw caman bɛ yen minnu banna nin ma o tɛmɛlen fana CEDEAO yɛrɛ dɔrɔn tɛ farafinna ani farajɛla eh, africain hali hali africain minnu sigilen bɛ hali latino jamanaw la n'a a bɛ fɔ o ma ko afrique de la diaspora américainw b'o la européenw b'o la fɛn bɛɛ b'o la o bɛɛ lajɛlen nana ka n'a ye k'a fɔ janfa kɛlɛ de bɛ ka bin mali kan pour que ka mali bolo jagoya ŋɔnɔmi k'a don faransi ka da fɛ ni min ka di faransi o ka kɛ donc vraiment an b'a fɔ k'a fɔ nin CEDEAO ka nin fɛn in d'abord on a condamné c'est illégal c'est illégitime parce que n'i y'a jateminɛ eh, diɲɛ kɔnɔ sariya dɔ bɛ yen jamana o jamana ni a sigilen tɛ eh, kɔgɔji da la normalement o jamana o man ka pénaliser mais u ye nin u y'o u y'a dɔn k'a fɔ mali b'o bɛɛ la mais u tilala k'a kɛ nin kun ye de ka maliyɛnw na paniquer n'an tun bɛ siran an bɛ girin k'an ka faamaw labɔ yen donc maintenant mali bɛ kɛ faransi sago ye donc o de ma ɲɛ u bolo hali bi an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka maliyɛnw ala k'an kan bɛn ala k'a to an k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana in maa si tɛna jɔ an kɔ donc n'an y'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ tɛna na jɔ an kɔ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ malgré k'an ka différence ka ca an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛɛ se ka kɛ hakili kelen ye donc o ye n ka kuma laban ye ka tila k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka mali cɛ a n'a muso bɛɛ fo kuma ɲɛna i n'a fɔ yɛrɛ bɔra k'a mɛn cogo min na an ni eh, m5 diaspora m5 rfp diaspora président de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ états unis président an n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc nin de tun b'an bolo k'a yira aw la an b'a fɔ n k'aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ la an ka émission kan ni an ka mali mɔgɔba wɛrɛw ye aw k'an bɛn